We have Igbo language. Anyị nwere asụsụ Igbo. Isiokwu anyị na-asị nkeji asụsụ parts of speech. There are eight parts of speech in Igbo language. E nwere nkeji asụsụ asatọ na Igbo. Ka anyị bido gụọ ha. Noun, A na-akpọ ya mkpọaha maọbụ aha. Ụfọdụ na-akpọ ya mkpọaha, ụfọdụ na-akpọkwanụ ya aha. Nke ọbụla ị kpọrọ ya, ọ ihe ọ na-aza. Pronoun, nnọchiaha, verb, ngwaa, adverb, nkwuwa, adjective, nkọwa maọbụ nkọwaaha. Preposition mbuụzọ Conjunction njikọ Interjection ntimkpu Anyị ga-akọwa sọọsọ aha tata mbọsị ọzọkwa anyị bidokwa n'ebe ọzọ anyị kwụsịrị Example, a noun is a name of a person, animals, places or things. ihe ọ na-akọwa bụ na mkpọ aha maọbụ aha bụ aha mmadụ aha anụmanụ aha ebe ma ọ bụ aha ihe ọ ya ka a na-akpọ mkpọ aha examples of noun as a name of a person anyị chọrọ ka anyị mara mkpọ aha maọbụ aha Ka anyị mara ya n'aha mmadụ. Ka ọ ga-abụ a sị anyị kọwaa mkpọaha maọbụ nye ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha mmadụ, ị ga-asị ị kpọọ Eze, Ikenna, Ngọzi ya nakwa ọtụtụ aha ndị ọzọ. Ọ ya bụ ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha mmadụ. Ngwa anyị mee Ọmụmaatụ, Ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha ebe maọbụ aha obodo. Examples of noun as a place, Enugu, Abakaliki, Ọnịsha, Owere, dgz, dịrị gawazie. A sị gị gị kpọọ mkpọaha aha dịka aha obodo, gị kọwaa ya dịka aha obodo, gị nye ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha obodo, ị kpọọ ihe dịka Enugu, ị kpọọ Abakaliki, ị kpọọ Owerri, ị kpọọ Ọnịsha, ị kpọọ Legọs ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ọ ya bụ noun as a place, mkpọaha maọbụ aha dịka aha ebe maọbụ aha obodo. We are going to see noun as as a name of animals. Hmm? Anyị ga-abịa hụ mkpọaha dịka aha anụmanụ. You have goat. dog, cat, etc. A sị gị kpọọ mkpọaha aha dịka aha anụmanụ, gị nye ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha anụmanụ. Ị ọmụmaatụ ya bụ nkịta, ewu, nwamba, ọkụkọ. ele, agụ, dgz ya bụ etc. A bịakwanụ a sịkwanụ ka a kpọọ ya ka e nye ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha ihe give example of a noun as a name of a thing noun as a name of a thing or things table chair, book, knife, etc. Ọmụmaatụ aha maọbụ ọmụmaatụ mkpọaha dịka ihe dịka aha ihe ọmụmaatụ mkpọaha dịka aha ihe okpokoro ya bụ tebụl oche akwụkwọ mma dgz ama m na ị magoro ya ihe bụ ọmụmaatụ mkpọaha dị ka aha mmadụ. Gị makwara ọmụmaatụ mkpọaha maọbụ ọmụmaatụ aha dị ka aha ebe ma Enugwu ma Abakaliki ma Ọnịsha. Gị makwara ọmụmaatụ mkpọaha na nke ịnọ ya dị ka aha ihe, a noun as a name of a thing. ya bụ tebụl maọbụ okpokoro ngwanụ sonyere anyị na George Chinwendu TV ka anyị na-amụkwa asụsụ Igbo na-aga n'ihu gbasara anyị ozi a ka emesienụ